Igbo bụ Igbo ekele m nsuko onye chi biko ya zere good morning good afternoon good evening mgbe ọbụla ihe onyonyo a ji rute gị ekelere m gị biko anyị na-anụ dịka a na-anụta ancestors ancestors ya bụ n'olu Igbo ndị nna nna anyị ha akwa ya ndị nna nna anyị ha ndị ọkpụ ma a sị m ajụọ bikonu elee dị ndị bụ ndị ancestors ọ ga-adị mma nnọọ ka ị tinyere m yawa ihe na ebe a na-edenye uche mmadụ kedu ndị bụ ndị ancestors kedu ndị bụ ndị nna nna anyị ha a na-ekwu okwu ya and echekwa na ọ bụ na-ekwu okwu ndị bụ nna nna anyị ha ma ọ bụ our ancestors dịka a na-ekwu ya n'olu bekee bụ ndị nna nna anyị ha ndị mere ezigbo ihe ndị mere ka a na-ahụ anya akwa ya a sị na ọ bụ our ancestors ndị na-anọchite anya anyị ndị nke dị ndụ n'ala mmụọ dịka ndị Igbo ọtụtụ ndị kwenyere the ancestors bụ ndị nna nna ha bụ ndị na-anọchite anya ụmụ ha n'ala mmụọ ọ ha bụ the ancestors akwa ya ee o nwere ihe m ji na-ajụ ajụjụ ahụ o nwere ihe m ji na-ekwu yawa ihe uche nke m ka m na-ekwu ama m na a bịa na ala Igbo taa ojukwu na ya ojukwu dịka ọ dị ugbu a o soro na ancestors na-anọchite anya anyị ndị dị ndụ na ala mmụọ n'ihi ọbụla mgbe ọ dị ndụ igbo kwụnyere n'ukwu ọ bụkwa nwoke hụrụ ala igbo n'anya na-agbakwa mbọ gbaa mbọ niile o nwere ike iji hụ na igbo nwere aha in fact ka m kwuo ya mgbe ojukwu dị ndụ aha igbo na-ede ude aha igbo was so much expensive to be bought over. When Ojukwu was alive, the Igbo name was very, very expensive, more than gold to be bought over. E cheta ime Igbo ihe e cheta Ojukwu onye ọbụla sọọ dị Uwazuruike apụta mgbe ọ pụtara keliwekwa ka utu gbaa mbọ igbo name continue to be expensive onye ọbụla cheta ụfọdụ ihe a chọrọ ime onye ọbụla asọ dị ma by time Uwazuruike betrayed and sold over dịka Judas aha igbo bido na-ama jijiji Nnamdi Kanu apụta aha igbo na-edekwa ude a na-atụ igbo egwu ma kemgbe ọ nọzi n'ụlọ nga na anaghị achụzi alị ka mgbe aja ya zie ka aha igbo ọzọ ihe a na-erezi 100 naira ka ọ dị taa n'ala igbo ka m gakwa n'ihu ihe m na-ekwu okwu ya ancestors ndị a niile m kpọrọ aha ọ bụrụ na asị erugodo echi asachọ maazị Nnamdi Kanu ahụ ya maazị Nnamdi Kanu wụ part of ancestor n'ala Igbo Ojukwu wụ an ancestor n'ala Igbo nna ya mechilara mmụọ taa wụ an ancestor n'ala Igbo nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị mere ezi ihe ọ ga-awụkwa na achọrọ ikwu okwu n'ala Igbo achọrọ achọsọ na ọ bụrụ ndị na-aya mmụọ asị ka aya mmụọ ndị na ndị ahụ ndị ọ ga-awụkwa ma na mmadụ ma na mmụọ na ha ga-ekwuchite anya ụmụ Igbo ma masị m ajụọ ọ wụ na ya eruo echi Orji Uzor Kalu ọ ga-eso na ancestors Arthur Eze na Ukpo ọ ga-esokwa na igbo ancestors Hope Uzodimma vampire imo ọ ga-esokwa na igbo ancestors Charles Soludo ọ ga-esokwa na ndị Igbo ancestors Rochas Okorocha ndị a ha ga-esokwa na Igbo ancestors Dave Umahi ndị a ha ga-esokwa na Igbo ancestors ee Ugwuanyi ha Okowa ndị a a ga-agụnye ha na igbo ancestors ka ha ra bụ ndị a niile soro nnọọ erega ala igbo ere ala igbo na-anara ego etinye n'akpa ọ wụ na asị na agụọ na ancestors echi i chekwa sị na ala mmụọ na ndị a ga-anọchite anya igbo they will not na ndị kwenyere no these people that just mentioned their name ọ bụ na ya eruo echi according to people ndị believe in our ancestors ndị nna nna anyị ha these people that couldn't stand for us stand for igbos na ndụ na mmụọ ha they cannot stand for Igbos yes ọbụladị na mmụọ they will refuse to be Igbo they will refuse to stand for Igbo race maka ka ọ ghara iru echi mmadụ abịa pụta m bịa nụ nga mmadụ ga-agọwa ọfọ echi ha bịa sị ịbịa gọwa ọfọ sị nna anyị eh, Arthur Eze na nna anyị Soludo na nna anyị eh, Hope Uzodimma na nna anyị Orji Uzor Kalu nweta gị nga ị na-agọwa ụdịrị ọfọ a ee eh? ụdịrị 2 by 4 m ga-apịa gị m pịa gị ya ị ga join your ancestors in a seconds because these people ị na-ahụ ihu ebe a enweghị any value ha wetụrụ Igbo land enweghị any value enweghị any positive contribution ha na contribute to Igbo land now wụ just their own personal interest except ọ wụ na ha wụrụ the ancestors maybe ha wụrụ na-ese na their family ndị na support ihe ọjọọ but for me as a person these people that is hear me mentioning their name here ndị hụ m kpọga aha ebe a Orji Uzor Kalu na ndị otu ha niile ka ha ra bụ ndị echefula m onye nke na-eri ji nọ na London eri ji eleke nọ na London eri ji n'ụlọ nga na Ekweremadu o sokwa na Igbo ancestors these people are the number one Judas in the Igbo land these are the Judas of Igbo land rega Igbo land anara ego tinye n'akpa when you hear of Judas Iscariot in time of Jesus Christ his own Judas was only one person but here n'ala Igbo ndị nụ m kpọsị aha ebe a wụ ha wụ the main Judas nọ n'ala Igbo Igbo arị mma taa wụ these people Biafra abịabe taa na ọ wụ ndị a niile I remember mgbe a jụrụ Ekweremadu mgbe Buhari jụrụ Ekweremadu sị ya this Biafra ọ ka na-emekwa exist ya sị no Biafra is dead ọ bụ ndị ụnụ ga-abịa ibi echi ụnụ abịa sịwa ndị nna nna anyị ha ndị nna nna anyị ha mata ya eze eze akụ na ndị nna nna ha

and not ndị efulefu mugus